foli ani tanu u bɛ ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen don aw ka jabarani ɲɛma nin waati in na walasa kunnafoliw la ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na sirifila 24 sanfɛ an b'a fɔ ko nin ye a tuma selen ye bakuruba kunnafoli min bɛ an fɛ bi kelen don an balimacɛ ani an kanuɲɔgɔn ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye hamza dɛmɛ ye a seginna ala ka hinɛ na a ka suturalinu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sarakatibɔ labɛnna a ye ni ka dugawu kɛ a ye walasa badabada dali u bɛ se ka nɔgɔya a ma cogo min na nin de ye kunnafoniw la kumaba ye walawala bɛ kɛ min ye aw ye yan ni sɔɔni aw danga na aw bɛ fo kokura aw minnu ɲɛmadalen don sirifila 24 sanfɛ walasa kunnafoni la ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na i n'a fɔ an y'a fɔ an ye bakuruba kunnafoni la cogo minnu na an baarakɛɲɔgɔn ani an kanuɲɔgɔn n'o de ye hamza dɛmɛ ye n'o ye ansar dine al islamiya burkina faso vice président ye national ale de seginna a dabaa ka hinɛ na ka bɛn le 2 ma 6e mois 2022 burkina faso wagadugu n'o ye kadiogo eh, mara ye inshallah suturaniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sarakatibɔ labɛnna an balimacɛ ye n'o ye an kanuɲɔgɔn n'an fa dɔw fa lo dɔw teri lo dɔw kanuɲɔgɔn dɔw baarakɛɲɔgɔn don n'o ye hamza dɛmɛ ye o ye dugawu kalan labɛn a siyɔrɔ la n'o ye wagadugu ye parce que ala bɛ se ka hinɛ s'a ma cogo minnu na kanuɲɔgɔnw badenw sinjiw u bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan wa an ye témoignage min sɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye hamza yɛrɛ ye maa min ye ani hamza ye min kɛ nin diɲɛlatigɛ nin na a ye min kɛ silamɛya kɔnɔ a ye min kɛ adamadenya yɛrɛ la o y'o témoignage minnu kɛ e ni ne an ka jɛ an ka ɲɛ mada u fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira kelen kelen ni hamza taara a tɔ tora an nu donc ko ka bɔ ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔnɔ ka nin kɛnɛ sɔrɔ an ka dugawu bɛɛ ala k'o sara o bɛ bɔ yan ka t'o bolo don baara min na ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ani bi ala k'an ɲɛ ala k'an ɲɛ ala ka hinɛ hamza ra ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ ala ka yafa a ma ala k'a layɔrɔ suma a taara ka denbaya min to a kɔ yarabi ala ala k'a ta fanga di a ka somɔgɔw ma k'a ta fanga di ansaru ma k'a ta fanga di silama ɲuman bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ an b'an karamɔgɔ fo sheikh sherif usman madani haidara ale le ye nin kɔnɔnangoya kɛ anw ye k'anw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a filɛ dugu caman mɔgɔ le bi yan mais anw bɛɛ ba kelen fa kelen sheikh sherif usman madani haidara ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a sankɔrɔta a ka denbaya ta fanga ala k'a nɔgɔya bari ne yɛrɛ ɲɛ kɛra a dɔ seere ni sunkalo kun sera se tɛ hamza ye mais hamza kun bɛ hinɛ firiyamusow ra a ye dɔw ka cira di ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye donc an bɛɛ ka jija fitini min min bolo an k'an janto ɲɔgɔn na karamɔgɔ y'o fɔ an ye hamza fana y'o baara le kɛ a b'o hinɛ kɔnɔ n'alaw tala ka jɛ an ta ye dugawu de ye sabu ka da kan ɛɛ n'a fɔra ko mɔgɔ minnu bɛ hamza dɔn anw bɛ jate o cɛ la an n'a ka jɛɲɔgɔnya a bɛ san mugan ani kɔ bɔ wagadugu yan wa fo ka taa hamza da a kini gɛrɛn kan an ma tigɛ a la wa n'i y'a lajɛ ka filɛ kuma min fɔra o don biro kura min sigira hamza kɛra tuguni o perezidan ye samedi min tɛmɛna an farala ɲɔgɔn kan ka reunion kɛ reunion kuncɛ tuma hamza ye yafa deli bɛɛ fɛ fo ka anw jatigɛ a ko a bɛ yafa ɲini anw fɛ ala kama kira kama n'a sɔrɔla a ye fɛn kɛ ni an bɛ min kalama an k'o fɔ a ɲɛna ale bɛ yafa an bɛɛ ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ko non baasi foyi tɛ mais a ko nin bɛɛ la ko an ka tila ka ɲɔgɔn jɛrɛ wɛrɛ kɛ o ɲɔgɔn jɛrɛ ko bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛ yafa deli kɛ ko donc hali mɔgɔ minnu tɛ na ani kanubagaw ko ci ka se bɛɛ ma wa an b'a fɔ o ɲɔgɔn jɛrɛn de filɛ hamza ye bɛɛ wele an filɛ o kɛnɛ de kan o la a ye baara min kɛ ala k'a sara dɔn a ye ala k'a bila a ka nɛɛma kɔnɔna na siga t'a la a bɛ nɛɛma kɔnɔna na an bɛ dɔ de fara dugawu kan k'a caya kosɛbɛ a taara ka denbaya min to yen hali bi ala ka barika don o la an bɛ ala dali kaburu nɔɔrɔ ala ka a nɔgɔya hamza ye hamza a banni a bɛnna jumalon su ma a banni fana a bɛnna ayatullah al imam al khumaini ka ban le fana le trois juin trois juin ayatullah khumaini ale banna 1989 3 juin ale banna n b'a miiri la fana ko hamza fana ka banni ne date trois lo nin bɛɛ ye tagamasɛ ɲumanw le ye ka di adamaden ma a ka diɲɛ nasigi la ɔ jigiya ɲuman b'an nugu fɛ ni hamza ye walahi jigiya ɲuman b'an fɛ na hamza ye insha allahu

a bɛ nisɔndiya hali ni mɔgɔ ye fili kuma kɛ ou bien n'i ye filiko kɛ Alihaji Hamza Dɛmɛ a bɛ nisɔndiya ka i bilasira f'i yɛrɛ b'a faamu k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ka fili ye nin yɔrɔ ye n sɔnna a t'a kɛ ni dusu ye mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ filibanci bilasira n'a t'a fɛ ka sɔn a ka fili yɔrɔ ma min bɛ bilasirali la o tigi bɛ dimi o tɛ Hamza Dɛmɛ ye Alihaji Hamza Dɛmɛ bonya fila kɛrɛnkɛrɛnna a ye k'o bɛ d'a ma nin kalo in na a taara k'a bɛɛ to a fɔlɔ ye jumɛn ye n filɛ ka association dafina danbe min kofɔ nin u ye mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ ta sabula n'a fɔra ko dafin dafina danbe i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye dafin kɔni ye i b'a kɔnɔ mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ dafin bɛɛ kɔnɔ min cɛ sirila ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ɲɔgɔn na balimaya ni sinjiya la hamza dɛmɛ yera o mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ la u ka attestation dilannen don k'a ban a ma d'a ma fɔlɔ a kun bɛ d'a ma nin kalo in na o kɔfɛ n ko hamza dɛmɛ t'a yɛrɛ bonya nko kalanbulon bɛ ne bolo n'o ye an yɛrɛ ka fɔkan kalan ye nko kalanbulon bɛ ne bolo alhaji hamza dɛmɛ a bɛ nko kalan na ne ka nko kalandenw fɛ o mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni dɔɔni nka mais ɲinan ɲɔgɔndan kɛra mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la ka ɲɔgɔndan kɛ walasa ka se ka diplɔmu sɔrɔ ne ka kalandenw na mɔgɔ duuru gaɲena hamza dɛmɛ b'o mɔgɔ duuru la a ka attestation bɛ n bolo ye a ma d'a ma fɔlɔ a bɛ fɔra a ye nin nin bonyaba fila kan ka di Hamza Dɛmɛ ma nin kalo nin na mais Ala de ta y'a ka se ye ka foli kɛ Ala ka hinɛ Hamza la aami Ala ka yafa a ma aami Ala k'a dayɔrɔ suma aami ka yen fisaya a ma yan ye an kɔni an wasara ka sababu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ adamaden i tɛ se ka juguya kɛ Ala la i tɛ se ka Ala tɔɔrɔ i b'i adamaden ɲɔgɔnw de tɔɔrɔ donc o adamaden ɲɔgɔnw i ka tɔɔrɔ bɛ se olu minnu ma n'olu ko k'i ka ɲi o kɔrɔ ye k'i ka ɲi an ye seereyaw mɛn ka bɔ jamanaw kɔnɔ fan bɛɛ fɛ an nana burukina yan an ye seereyaw fana lamɛn an ma foyi mɛn hamza kan ni ɲumanya dɔrɔn tɛ donc o y'an jigi fa saya man jugu sacogo de ka jugu i bɛ sa k'i to sira min kan o de ka jugu sinon an nana saya de kan an bɛɛ sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ o la kuma caman tɛ anw bolo an bɛ foli de kɛ ka dugawu kɛ waajuli kɛra su rɔ ka hinɛ se hamza ani silamɛsu bɛɛ ma bi somɔgɔw fana nana kuranɛkalan sarakabɔ k'o fana sigi k'o kɛ hinɛ ka ɲɛsin a ma an bɛ dafina bɛɛ lajɛlen fo ka hamza ka denbaya k'o fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo o la an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra depuis fatuli kɛra fo sisan an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu ninnu ala k'a bɛɛ minɛ yarabi ala ka hinɛ hamza la ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ko hamza faso k'a nusɔdiya hamza ti yɔrɔ si ni ala ka nɛɛma tɛ ɛɛ an karamɔgɔ y'a fɔ an ye yan kunu ko tɔnden dɔ sugora kunasini sura ka sɛki danbele wele k'a fɔ a ye ko ale sugora k'a ye mɛlɛkɛw bɛ kan k'a fɔ ko kasange min donna hamza ra n'o ye a ye hiji kɛ ni fani ye n'o y'a ka haramu fani ye o de kɛra k'a kasange k'a ta ka taa di ala ma k'a bɛ fɔra ko hamza valeur ka bon ni fini nin ma ayi mais ko nin a valeur ka bon nin fini ma ko sanu fini o nana di Omar Dambele ma ko a ka taa o kɛ ka Hamza kasange n'a ye ka haliru fini nin bɔ a la a ka haramu fini bɔ a la siga t'a la an bɛɛ dara Hamza ka maabaya la maa tɛ se ka kɛ maaba ye ka sa ni Ala m'i ka taamasiyɛn siko da mɔgɔ dɔ kan o la Hamza somɔgɔw ka lafiya anw de ka ɲi ka jɔrɔ sisan Hamza labanna cogo bi anw bɛna laban cogo di an bɛna laban nafigiya kan wa walima an bɛna laban silamaya kan anw de ka ɲi ka jɔrɔ Hamza ta nɔgɔyara o la n badenw mɔgɔ min tun ko Hamza ka ɲi ko i bɛ Hamza fɛ Hamza taara dɛ e min yɛrɛ k'a man ɲi ko i t'a fɛ hamza taara dɛ a tɛ ɲɔgɔn ye tun bi ni saya tɔ cɛ an ni hamza somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bila ani hamza faso tɛ ɲɔgɔn bila o la an b'o ɲini ala fɛ ala k'o bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ tɔnden min bɛ aw cɛma ko a yɛrɛ ka personnel ci dɔ bɛ yen n'a ye ne hamza wele ka bɛn heure o heure ma wagati o wagati ma a ko walahi ko ni se b'a la n b'a kɛ walahi président hamza seginna nin kuma in kan siɲɛ saba a ka kuma laban na sisan o de la a ye yafa deli bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka yafa ale ma ala kama kira kama ale donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la a kumatɔ la walima a yɛlɛma yɛlɛma bolo dɔ a donna mɔgɔ min gasi la ka sɔrɔ dabɔnkama tɛ k'a b'a ɲini a bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ale ma ka tila ka wele da ko an ka lajɛ ka bɛɛ wele biro mɔgɔw ani minnu tɛ biro la ansaru minnu bɛ yen a kɔrɔlen n'a kura minnu fari fonnen don ani fari fagalenw ko ka bɛɛ wele an tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi dimanche de tun dira ale rendez-vous tun ye bi de ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16 la ka yafa ɲɔgɔn ma a tun ko ko kuma b'ale hamza fɛ k'a fɔ jama ye walahi a ye nin fɔ an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ a la a taara ka anw minnu to kuma bɛ anw de bolo sisan anw bɛna laban cogo di kuma bɛ yen de hmm. ne ka n yɛrɛ lajɛ e k'i yɛrɛ lajɛ olu k'u yɛrɛ yɛrɛw lajɛ a bɛna kɛ cogo di n'o tɛ hamza kɔni layidu min ta layidu wɔɔrɔ min a y'a ta a y'a dafa a bolo dara kuranna kan k'a bɛ diinɛ min dɛmɛ sirifuw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma an karamɔgɔ seyid sharif usman madan haidara walahi ala ka wele sera a ma k'a bolo to o layidu in kan i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na kuranna kɔnɔ wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila cɛw bɛ muminiw na o bolo ye layidu mun ta ala fɛ k'a fɔ o bɛ ala ala sagoya kɛ fo ka taa saya se o ma ko cɛw b'o la musow b'o la o ye layidu dafa saya nan'u sɔrɔ layidu dafali kan ko cɛw yɛrɛ bɛ yen musow bɛ yen layidu b'o bolo o bɛ kan ka dafa o tɛ segin kɔ o tɛ saliya o tɛ ɲina o bɛ kan ka saya kɔnɔ n'a ye ala k'an ye olu la. walima tɛ sɔgɔ nɔgɔ diinɛ. ko ala y'a dɛmɛ a ye a seko kɛ nin diinɛ in dɛmɛ na. sɔgɔ nɔgɔ tɛ kan.

hayidara
wani mana gudun ta kyallin zaɗin zaɗa
témoignage bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an y'an ka kuma galamani tɛngu ma dama damaniw na o ka se ka fɛn fɔ a ye o ye min dɔn amza kan an ye min sɔrɔ o fana na a ka jɛ an ka ɲɛmadaw fana fɛ yeko ye fɔko ban an b'a fɔ amza ma ko ani bi ko don dɔ anw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yen walayi anw ye min ye yan a bɛ somɔgɔ sama bɔ o la mun bɛ yen dɔrɔn k'a fɔ ansari bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri a mɛn o mɛn ko a bɛ ban amza ta banna hɛrɛ la an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ ala deli ale sara a ka layidu kan anw mun b'ale kɔfɛ ala k'anw yɛrɛ sa an ka layidu kan mɛlɛkɛl mawutu b'anw masɔrɔ don min na k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ni ala ka di k'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala ka barika don amza kɔ ra ala k'a ka denbaya kɔrɔsi an ye ala k'a ka denbaya kɔrɔsi an ye a ye min kɛ ala ye yarabi ala kan'a tunun a ka denbaya kɔnɔna na min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa a ye min b'a ni mɔgɔ cɛ ala k'o ta a ye ala k'an mɛn ka saraka b'u ye k'an mɛn ka dugaw sama u ma an bɛ s'u ma don min na ala kana an malolen s'u ma ala kan'a kɛ an ka t'u malolen sɔrɔ an b'ala deli an karamɔgɔ sɛk serifu usman madani hayidara sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'a ma a ka a ka baara ko a nɔ yera walahi bilahi a nɔ yera ne ye min ye wagadugu bi walahi a bɛ ne bɔ a bɛ somɔgɔ sama bɔ a bɛ a bɛ limaniya wɛrɛ de jiri n'i ye nin jama in bɛɛ ko nin bɛɛ bɔra cɛ kelen de nɔfɛ bɛɛ de bɛ ka amza tanu dogo la ani bange la i sigilen bɛ jama cɛla yɔrɔ mun bɛ ka fɔ amza kan walahi bilahi a an kelen kelenna bɛɛ ka kan ka kɛ ten an ni diɲɛ bɛ fara don min na an ka taa ka an nɔ to an ka taa ka an tɔgɔ duman to ka an sariya mankutu ɲuman to o ka fɔ i ma i ka saya kɔfɛ walayi o fɔra amza ma a ka saya kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ hayidara kanu min tun b'a la n'a ka denbaya kanu ani serifu kanu tun b'a la ala k'a kɛ o kama min bɛ a ni ala cɛ ala k'o yafa a ye min b'a ni mɔgɔ cɛ ala k'o ta a ye yarabi ala kana an ɲina an balima silamɛ ninnu kɔ kaburu kɔnɔ an bɛ s'u ma don min na o k'a sɔrɔ an ni ala ka di ala k'o k'an y'a k'ala yɛrɛ bonya kosɔn an ka peresidan n'o ye elhaji amsa deme ye an nana ale ka tile saba saraka bɔ le la o le y'an se kɛnɛ kan yan yɔrɔ la ka na duwawu k'a ye ala bɛ se ka hinɛ a la cogoya si min na k'a kɔ ɲɛ k'a ɲɛ ɲɛ ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye ba min bɛ ne fɛ k'a kɛ amisa ye amisa foda tɛ ne bolo amisa foda tɛ ne bolo amisa yi bɛɛ kanu amisa yi bɛɛ kanu kɛrɛnkɛrɛnya ma amisa yi ne yɛrɛ kanu walayi n b'a fo le ko a deme ala kan'a kɔ fitina a taara ka minnu to ala ka baraka don u ra muso ala k'a n'o sɔn limaniya ra ala k'o ɲuman bɔ a ka lu ala kan'a fitina walayi amisa y'a yɛrɛ di ala ma amisa y'a yɛrɛ di ala ma amisa y'a ka diɲɛ latigɛ bɛɛ kɛ ala ko le la a bolo tora ala le bolo ka taa lahara ala k'a k'a ma nɛɛma ye an b'a lɔn fana ala b'a k'a ma nɛɛma ye an min b'a kɔfɛ ya rabi an ka amisa kɛ dugalen ye amisa ye baara min kɛ ka cɛsiri min kɛ an ka amisa ladege an b'a lɔn amisa a bɛ bolo ɲuman kan bi a bɛ bolo ɲuman kan ala k'an yɛrɛ ta nɔgɔya ala ka sababu ɲuman k'an n'aw ye an b'aw yɛrɛ fo a ni ce a ni baara an bɛ karamɔgɔ fo a seyidi sherif usman madani haidara ani amisa an ye ɲɔgɔn lɔn ala le kama ala ko le y'an don ɲɔgɔn na karamɔgɔ haidara sababu ra k'an kɛ ba kelen ni fa kelen ye amisa y'an bɛɛ mina amisa y'an bɛɛ mina n'i sera a ma ladilikan min b'a fɛ a b'a d'i ma wala a b'i bilasira bilasirali ko ɲuman yɛrɛ de la amsa ma hakili jugu di mɔgɔ si ma walayi a deme a deme ala ka badabada lanɔgɔya ye an bɛ se ka min fɔ amsa ka ko la o ye ala kira ka hadisa ye kisi ni nɛɛma bɛ kira ma alehi salatu wasalam ala kira y'a fɔ a ko hasib nafsaka qabla an tuhasaba i yɛrɛ jateminɛ kɛ yanni jateminɛw ka na na k'i la alhaji amsa deme a yi jateminɛ k'a yɛrɛ la anw ye min dɔn a la dɔɔni n'a ko a bɛ se a b'a fɛ k'i lafaamu fɛn na a b'a ni bɛɛ le d'i ma k'a joli bɛɛ d'i ma k'a dusukun bɛɛ d'i ma k'a kɛ komi a yɛrɛ bɛ ɲini ka sa pour que i ka se ka ɲumanya in faamu anw ye o dɔn amza la ne ma deli k'a ye amza k'a fɔ ko a dimina k'a bɛ tiɲɛni kɛ n m'o y'a la hali don kelen mais karisa ma se k'an ka tiɲɛ faamu amza dusu bɛ se ka tiɲɛ ka da o kan amza deme ye taama minnu kɛ a tɔɔra a ka saya bana na mɔgɔw bɛ k'o taama kɛ fo ka na fatu mɔgɔw b'a ka taamaw kɛ o dama tɛ hamza kɛra dugaden a fani jinɛ a y'a ladon cogo min na n'e sera n'i ma farati i tɛ wuli fiyewu ni ɲɛji tɛ k'a ladon k'a ladon fo a yɛrɛ t'a fɛ ka bouger ka bɔ a kɔrɔ anw ye min dɔn hamza la bon kɔmi waatiw na cogo kama Serif Ousmane Madan Aïdara kanu o de y'a dusukun fa Serif Ousmane Madan Aïdara kanu o de y'a joli fa Serif Ousmane Madan Aïdara kanu o de b'a a joli a n'a kolo kɔnɔ ni Ala bɛna yira i la k'a fɔ ko Wagadugu yan kɔni k'a fɔ k'i ka taa sarakati bɔ ni Serif Ousmane Madan Aïdara kanu ɲɔgɔn ye n'i ma farati i bɛ Hamza le ye i ka siko la o ɲɔgɔn caman kɛra ne na bon n tɛ se k'a bɛɛ seereya yɔrɔ kelen na o caman kɛra siko la wa a sarakati ni n wulila n bɛ taga o bonya di laji hamza le ma donc vraiment hamza ayi mɔgɔ si fana minnu kumana bɛɛ mɔgɔ si ma se k'a seereya k'a fɔ ko nin le kun b'a la bon o dama tɛ wa a y'a kɛ ala ye wa ala y'a k'a ye a ye baara kɛ fo ka taa to baara kɔnɔ eh, ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ala se b'a ye a kɔrɔtalen don wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wallahi hamza abada rabbahu hatta atahu al-yaqin hamza ye ala ka baaraw kɛ fo ka taa se a ka saya don ma hamza ala ka hinɛ a na ala k'a dayɔrɔ suma ala ka yafa k'a ye saya bi an yɛrɛ fana don min na an sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ ni ala kɛ ka di yɛrɛ bɛ ala k'o kɛ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eh, an bɛ ala ta an bɛ segin ala ma eh, ala bɛ fɛn kɛ min y'a diya eh, an fa n'o ye an ka tɔntɔn ye hamza dɛmɛ n b'a fɔ n ko anw y'a dɔn ani bi cɛ a bɛ san tan ni seegin ɲɔgɔn bɔ an ka baki sɔrɔ kɔfɛ an nana wagadugu yan an nana ale sɔrɔ perezidanya la mais ne kɔni bɛ min lɔn a ra fitinin mɔgɔ min lo yɛrɛmajigi yɛrɛmajigi ni yɛrɛmajigi tɛ fila ye aa a bɛ hamza la eh, an n'an ka denmisɛnninya bɛɛ eh, tuma tuma n'an tun gɛrɛla a la hakilinata ɲiniw la walima n'an ka denmisɛnninya hakili bɛɛ tuma tuma n'an ye fɛn ye anw ka faamu na min bɛ se ka dilanni kɛ n'an gɛrɛla a la a b'an lamɛn vraiment mɔgɔ min lo yɛrɛmajigi tun b'a ra a filanan hinɛ aa ni dusukun hinɛ tɛ fila ye hamza y'o tɔɔrɔ a y'o sɔrɔ an bɛ se ka bere fɛnba fila min fɔ an karamɔgɔ la n'o ye an fa ye n'o ye hamza dɛmɛ ye o y'o yɛrɛmajigi ani hinɛ an b'a ɲini ala kelen fɛ ala min tɛ sunɔgɔ a tɛ jingɔn a ko la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun an ye hamza kalifa ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'a da yɔrɔ suma ala k'a da yɔrɔ suma ala k'an mɛn u kɔ ka dugawu k'u ye ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta du kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala min y'a minɛ ala in kelen an ye an b'a ka denbaya kalifa ma an b'a ka denbaya kalifa ma a denw minnu ka dɔgɔ si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'o ma minnu yɛrɛ kɔrɔbayara an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'a d'o ma ala k'a ka du sabati ala ka bɛn sabati a ka du kɔnɔ ala ka hinɛ sabati a ka du kɔnɔ ala ka bɛn sabati a ka du kɔnɔ ala k'o kɛ cɛba min y'an fara ɲɔgɔn kan n'o seri usuman madani haidara ala k'a k'o bonya kama karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bonya kama sɔli ala rasul ka sanga ni an karamɔgɔ aseyidu serifu usuman madani haidara ka nali ye burkina faso ni ka na an ka misiriba in kurunbonkari ani so belebele min jɔra a tɔgɔ ra n'o ye rezidansi serifiyɛn ye ka na o kurunbonkari kɛ ansaridini alisilamiya burkina faso bobo julaso kɛnin bɛ ka labɛn belebele ta ni ka an karamɔgɔ makɔnɔ o ye kuranakalan belebele labɛn ka sanga ni le 13 6 mois 2022 ye o kɛra an ka misiriba kɔnɔ n'o ye bobo julaso misiriba ye n'o ye sirifila misiriba ye ni k'a ɲini an dabaa ma fɛ a bɛ se ka an karamɔgɔ bɔ bamako ni ka a ɲɛsin an yɛrɛw ma burkina faso yan hɛrɛ ani baden na cogo minnu na k'o lakisi k'o latanga k'o don anw fɛ yan an ye minnu sɔrɔ o fana kɛnɛ kan a ka jan an ka ɲɛmadaw fana fɛ silamɛ ka bamuru o de ye dugawu ye silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ o de ye dugawu ye Donc an ye nin dugawukalan in labɛn yasi siɲɛ ba yirika caman de kalanna sɔgɔmada in na k'a ɲɛsin karamɔgɔ ni dunanba minnu ka ɲi ka bɔ bamakɔ ka na an fɛ burukina yan karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka wuli hɛrɛ la cogo min na ka na don hɛrɛ la sezuru yɛrɛ ka hɛrɛ ni kɛ lafiya la o tuma na sɔgɔmada in yasi kalanba de kɛra yasi ba caman de kalanna ani kuluwalahu yɛrɛ wurudira waa bi naani waa kɛmɛ ni kɔ o de kɛra Inshallahu rabi ayiwa alihamdulilahi rabi an y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ kɔrɔw la u b'a fɔ tuma caman na ayiwa yasi a barika ka bon kosɛbɛ a n'a nafa yɛrɛ kama o kama an y'a kɛ o ye o kɔfɛ fana mɔgɔ caman bɛ se ka o kalan labɛn min bɛ an bolo ka an karamɔgɔ kunbɛn labɛn modɛli bɛ an bolo a fɔlɔ ye burukina jamana bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an fɛ bobo julaso burukina porovɛnsi bɛɛ burukina kuturu bɛɛ lajɛlen an kɛlen bɛ ka pibilisite kɛ a bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ kunbɛnli la ani so dayɛlɛ ni misiri dayɛlɛ la wa o ko tɛmɛnen kɔfɛ labɛn caman bɛ an bolo ka taa se kɔlɔsili fan fɛ o fanga bonyanen don an bolo i b'a fɔ sekirite fan fɛ o labɛnnen bɛ an bolo an yɛrɛ ka ansari sekirite o ka sira kan ani an ka faamaw yɛrɛ ka sira kan o ko tɛmɛnen kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ bolo ye olu caman labɛnnen bɛ an bolo min bɛ se k'u janto mɔgɔw ka kɛnɛyako la bon o kɔfɛ dugawu caman de fana labɛnnen bɛ an bolo séjour kɔnɔ don o don dugawuba de bɛ an bolo séjour kɔnɔ fo ka taa ban donc fɛn caman labɛnnen don an bolo hali fo ka taa se dunanw siyɔrɔw ma nin bɛɛ de labɛnnen don Dumukafa vraiment an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔw bɛ kana misiw di cogo min na misiw bɛ dira tan sagaw bɛ dira cogo min na a bɛ dira ten dɛmɛ yɛrɛ an dɛsɛlen don k'a sɛbɛn ɛɛ ladilikan min bɛ an bolo k'a lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛna taa kunbɛli la o de la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ parce que karamɔgɔ wo la an y'a dabɔ hɛrɛ de kama ani lafiya de kama ka dugawu kɛ an ka jamana ye a ka so dɔ jɔlen bɛ an bolo k'o dayɛlɛ ka tila ka misiri dayɛlɛ bon hɛrɛ ko don an bɛ min ɲini kunbɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye mɔgɔw ka taa dɔɔni dɔɔni o ka taa dɔɔni dɔɔni an t'a fɛ mɔgɔ ka mandimi parce que karamɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ joginna a bɛ karamɔgɔ degun donc an t'a fɛ karamɔgɔ ka degun an y'o de lase jama bɛɛ ma an y'a fɔ bɛɛ ye ni mɔgɔ ni karamɔgɔ bɛna mɔgɔw ka taa dɔɔni dɔɔni an k'an janto bolimafɛnw na an kɔni y'o de ɲini kunbɛnkɛla bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ tɔɔrɔ fɛ a ra an tɛ degun fɛ a ra inshallah diɲɛ ko ye sababu le ye an nana ɲɔgɔn jɛra sɔgɔmada nin na ka jɛ ka ala wele karamɔgɔ bɛ nana an fɛ yan ala b'a n'a ka denbaya lakisi cogo min na k'a ɲuman na k'a ɲuman segi k'ansari tɔndenw bɛɛ lakisi o kurana kalan dɔ labɛnna même n'a fɔra bi k'an ka ɲɔgɔn bolo minɛ frontière la fo ka na yan an n'a bɛna to ka ɲɔgɔn falen falen pour que karamɔgɔ ɲuman ka don an b'o kɛ n'ala sɔnn'a ma parce que mun kama fɛn dira an ma nafolo t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ donc ni mɔgɔ min arijinɛ sira yira i la i sara t'a bolo karamɔgɔ ye arijinɛ sira yir'an na cogo min na nin ni wari sira le kun yira la mɔgɔ wɛrɛ ten bi y'a sɔrɔ fantanya banna duɲɛ kɔnɔ donc an bɛ min ɲini ala fɛ an b'a kalifa ala le ma ala k'a ɲuman na k'a ɲuman segi a bɛ nana an fɛ yan degun min bɛ yen na a kana sɔrɔ degun a kama ala ka degun bɛɛ wuli k'an ka jamana ɲɛsuma ka farafinna bɛɛ ɲɛsuma ka farafinna bɛn kelen ma ansari tɔndenw ala k'an bɛn kelen ma an cɛ kanu ala k'a jiidi an balimaw min kɔnna lahara k'a ta an kuntigi mamadu la a n'a ka so dungo a n'a ka sahaba kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ tugur'a nɔ kɔ fo alikiyama jɔ lon ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka labanko ɲuman d'an yɛrɛ ma parce que labanko ɲuman ale le fɛn bɛɛ daminɛ tɛ laban lo n'i y'a k'an nana misiri la lɔli daminɛ na komi a b'a laban yɔrɔ la sisan an bɛɛ nisɔn ka di mais a daminɛ lon ni bi a dɔw lo kɛra an b'aw jɔ k'alu yɛrɛ fana ye kumatalaw baara ta fanga ala k'a d'aw ma mais mɔgɔ si kana siran n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala kama kana siran donc an bɛ dugawu kɛ ala yɛrɛ ala k'alu yɛrɛ mɛɛn baara la k'an ka ɲɛmɔgɔw lakisi ka baara nin ta fanga d'o ma parce que an b'olu lafilɛra nin baara nin na hakili min bɛ se ka baara nin kɛ karamɔgɔ ka na ka segi hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di u ma an minnu fana ye kɔmɔgɔw ye ala ka sabari d'an ma an ka se ka fara o kan ka se ka baara nin kɛ an tɛ se ka karamɔgɔ fo ka ban an tɛ se k'a ka denbaya fo ka ban n'an k'an bɛ dɔ fo o yɔrɔ la an bɛ fili an b'a ɲini ala le fɛ a ka kan ni min ye ala b'a lɔn ka tɛmɛ an kan a n'a ka dɛmɛ ala k'o k'an n'a ye an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn nin waati na aw minnu yɛrɛ ye ɲininkali tengo an na ka bɛn an karamɔgɔ aseyidi sirifu usumani madani hayidara na waati ma burukina faso bobo jilaso kɛrɛnkɛrɛnnenya na ani wagadugu alhamdulilayi rabili alamina media sira fɛ n'ala sɔnna ma an kɛlen bɛ ka labɛnw camanba sabati ni ala ka diɲɛ ye ka bɛn ni an karamɔgɔ nali ye o la an kɔni bɛ se ka min fɔ o media sira fɛ ni ala sɔnna ma an bɛɛ de labɛnnen don yan k'a daminɛ an ka réseaux sociaux tele arajo bɛɛ de labɛnlen don ka taa karamɔgɔ kunbɛn fo frontière ka karamɔgɔ sɛnsɛn fo a sigiyɔrɔ la bobo jilaso wa a ka kan ka tagama min kɛ ka taa wagadugu ni ala sɔnna ma media bɛɛ lajɛlen labɛnlen don 100 pourcent ni ka an karamɔgɔ kunbɛn ni alahu taala sɔnna ma o kibaruya de b'an fɛ inshallah mɔgɔ minnu bɛna taa karamɔgɔ kunbɛnli la n'an ko k'an b'o fo a kɛla komi an bɛna a jɛ kosɛbɛ sabu ka sabu kɛ mun ye mɔgɔ k'i ni di fɛn kama o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye sabula mɔgɔw y'o ni de di hayidara ma o la ni bɛ fɛn o fɛn na nafolo jɔyɔrɔ t'o la sabu adamaden b'i ni de makaran fɔlɔ kosɔrɔ ka nafolo ni fɛn tɔw ɲini o la an b'a fɔ k'o ni ce o yɛrɛ ye sabu o ka kanu yɔrɔ ma tiɲɛ o taa yɔrɔ ma tiɲɛ o talon yɔrɔ ma tiɲɛ wa o bin yɔrɔ ma tiɲɛ sabula a bɛɛ lajɛlen bɛnna ala ko ma ni ala kira ko ani sirifu ka ko sabu ala taala yɛrɛ ka layiru y'o ye mɔgɔ min kɛla kira n'a somɔgɔw fɛ n'ala sɔnna foyi kɔni tɛ a ɲɛ ni alijinɛ tɛ o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw bila cɛsiri la ani wulikajɔ la k'o ɲɛsin an karamɔgɔ kunbɛnli ma o la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu kɛ minnu bɛ taa ala ka taa n'o ɲuman ye ka segin n'o ɲuman ye ka n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ an k'a kɛ damu kɔnɔ ka kɛ lafiya kɔnɔ ka kɛ kɛnɛya kɔnɔ ala k'o nɔgɔya bɛɛ ye kira n'a so dungo kama sɔli ala rasuli musutafa hiji ye ala ka farida ye n'ala y'a nɔgɔya maa min ye ansarudini alisilamiya san o san o bi bilasirali kɛ hijidenw na ni ka taga makan ka taa ɲɛ da ala ka soba in kan ɲinata o ye o labɛn sabati formation belebele dɔ la tun labɛnnen don o bolo ka sanga ni le 13 sixième mois 2022 ye an ka kin kɔnɔ min bɛ wele ko surukukin a ye tile naani de kɛ formation na a kuncɛ de bɛnna le 13 6 mois 2022 surukukin na an ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan e ni an ka jɛ an ka ɲɛma dɔw fana ni fɛ
ne tɔgɔ ye salimata jalo madame kemde awɔ n bɛ formation kɛli kɛnɛ kan ayiwa formation kɔni anw nana an y'a daminɛ jumadon ka na samedi la ka na kuncɛ lundi voilà an ye ko caman faamu a na fɛn o fɛn min an kun t'a kalama u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye ayiwa an ka laɲiniw kɔni an b'a fɛ de an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka na k'aw fana sɔrɔ hɛrɛ la mais u ye min fɔ an ye tugun ka fara a kan ɲinan taali difficulté caman b'a la bon an kun ye wari min di ka kɔrɔ ni u ye wari wɛrɛ fara kan ala ye dɛmɛ kɛ an sera ka dafali kɛ o t'a la problème ye wari da min mɔgɔ da min bɔra ɲinan ni a mɔgɔ da ma caya komi san tɔw ta o difficulté fana bɛ yen sisan kɔni an bɛ ala ta le kɔnɔna ni ala ye min latigɛ an bɛ tugu o de kɔ n'ala ye ɲinan k'an ta ye alhamdulilayi n'an ma ɲinan fana sɔrɔ n'ala ye san wɛrɛ k'an ta ye alhamdulilayi u ye san min tigɛ k'a fɔ ko san bi wɔɔrɔ ani duuru ni o gɛlɛyalen bɛ yen o b'a kan bon banabaatɔw fana bɛ yen makɔrɔbaw fana bɛ yen ko caman b'a kɔrɔ ayiwa sisan kɔni ne yɛrɛ kɔni ne bɛ min ɲini ala ka taali ni ala ka latigɛ ye ani ɲɔgɔn caman bɛɛ lajɛlen ka taa n'an ye hɛrɛ la ka segin n'an ye hɛrɛ la an kɔni y'a bɛɛ faamuya u ye fɛn o fɛn min jira anw na yan ni ala sɔnna ma n'an taara an ye guidew sɔrɔ o an ma guidew sɔrɔ o n'an ɲɛmaa jɔra an bɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que yan ne b'a fɔ ko mɔgɔ kɛmɛ ka taa kalifa mɔgɔ kelen ma maka a ka gɛlɛn a se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɔw fana bɛ yen o hakili sigilen tɛ komi ne ta n'a fɔra ko sufɛ a b'a fɔ ko sɔgɔma n'a fɔra ko sɔgɔma ko wula fɛ n'a donna a tɛ se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ n'a bɛɛ bɛna fara mɔgɔ kelen kan a ka gɛlɛn mais walayi u ye min jira an na yan yɔrɔ la ni ala taara ka taa hakiliw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a bɔ kunpa la n bɛ ala deli ala ka eh, agence ni ala k'a jiidi ala k'a sabati a foni yɔrɔ ala k'a d'an ma ala kana kunpa yɔrɔ jira an na foyi kɔni t'an na yan basi foyi t'an na ala kana basi fana k'an na an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka na anw yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ la ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an sara kɛ alijɛnɛ ye ala k'an laban kɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye minnu y'an kɔn fana ala ka hinɛ u na ka yafa k'u ye ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye ala k'anw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala ka jamana jiidi ala ka jamana kanda ala ka denmisɛnninw kanda ala k'an kanu don u la ala k'an yɛrɛ kanu don u la ala k'an kanu alahu taala yɛrɛ la kiraba yɛrɛ kanu kosɔn ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an sigiyɔrɔ kɛ alijɛnɛ ye jannatul firdausi ye ala k'an bɛɛ kanda jamana ka gɛlɛn ɲina ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya kiraba yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ne ye bakuan yakuba ye an nana sɔgɔmada na yan ka na hiji ka formation kɛ alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala tando a passé cogo ɲɛna a bɛɛ ɲɛfɔra an ye a bɛɛ ɲɛfɔra ye a à z an bɛ ala deli sisan a ala ka baara nɔgɔya an ye k'an ɲuman taga k'an ɲuman segin ala ka ala ala k'a latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu m'a sɔrɔ ala k'a nɔgɔya ye a ala y'an mun tɔgɔ fana bɔ ɲina ala k'a to an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka baara nɔgɔya ye si ani kɛnɛ lafiya ra an y'a mɛn k'an karamɔgɔ fana bɛna na yan ala k'a ɲuman na hɛrɛ la ka na dugawu kɛ jamana ye a bɛna dugawu min kɛ jamana ye ala k'a jaabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye burkina faso ala k'a ɲɛ suma ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ ala k'an bɛɛ mako ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala deli mɔgɔ minnu ma se sɔrɔ ka taa hiji ala ka ala ka wele le ye ala ka wele n tɛ mɔgɔ caman bɛ yen moyen wari b'o yɛrɛ bolo mais o ma se ka taa mais ala kitira mɔgɔ min taara olu an bɛ ala deli ala ka dugawu k'o fana ye minnu ma se sɔrɔ ka taa ala ka se d'o bɛɛ ma ala k'a latigɛ kɛ u ye ala ka hiji nɔgɔya ka se ka taa ɲɛ da ala ka soba kan an bɛ dugawu k'o ye a cɛ a muso a denmisɛn mɔgɔkɔrɔba ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye minnu ma se ka taa an b'o kalifa ala ma ayiwa ala k'an bɛɛ ala k'a latigɛ an bɛɛ ye latigɛ de bɛ taa ni mɔgɔ ye

an bɛ formation kɛ hijidenw kunna bon o formation kɔnɔna na alhaji ibrahima tera ale ye hiji commission ɲɛmɔgɔ ye ne y'a ka dankan ye hiji ka baara sira kan donc ni hiji kuma sera hiji baara sira kan an bɛ hijidenw fara ɲɔgɔn kan ka baara nin kɛcogo ka bɔ bobo yan ka taa madinɛ ka taa makan ka taa mina ka taa arafa ka bɔ arafa ka na muzalifa muzalifa ka na mina ka na sitana bon ka tahalili fɔlɔ kɛ ani o kɔfɛ an bɛ tila ka eh, tahalili filanan fana n'o ye tawafili fada kɛli a kɛcogoyaw ani ɲɛfɔli minnu b'a ra an b'o ɲɛf'u ɲɛna an tun b'o baara la bi ala sɔnna a daminɛna kunasini an y'o kɛra n'o ye eh, le le 10 le 11 a daminɛ le 11 ka le 12 kɛ n'o kɛra kunu ye bi an y'a laban bi n'o ye le 13 ye waati cogoya kama sinon an bɛ to ka tile naani tile duuru mais ɲinan ta y'a kɛ tile saba ye ka formation nin baara kɛ n'u ye donc ala sɔnna Usitazi Ibirahimu Tera ale ye formation kɛ n'u ye samedi ni dimanche komi a taara taama na baara tɔ kuncɛra bi vraiment an tun b'o baara la donc an bɛ foli de kɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu y'an dɛmɛ baara nin kɛli la hiji commission mɔgɔ tɔw ma kɛnɛ sɔrɔ mais an b'a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ u ye ka ala deli ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu kɛ fana an bɛɛ lajɛlen ye ala ka hiji nɔgɔya bɛɛ ye minnu n'u ma hiji sɔrɔ fɔlɔ ka hiji nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye eh, ka cherifla fana fo ale min nana ka na image nin ta an bɛ foli k'a ye ka dugawu caman kɛ karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye a ka laɲini ye min ye diinɛ ko la a ka laɲini ye min ye hiji ko sira kan a ka laɲini min ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ sira kan ala k'an dɛmɛ an ka se k'a faamuya an ka se k'a pratiquer kɛ hiji a kɛra sababu bi ansaru bolo burukina faso yan ka daminɛ bobo julaso yan aéroport la ee pikirikɛyɔrɔ la passeport dilanyɔrɔ la makan madinɛ n'i ko ansaru hiji sira kan mɔgɔ tɛ min t'a dɔn donc a baara kɛra sababu ye ka relation caman don an ni mɔgɔw cɛ ka sababu kɛ karamɔgɔ ka laɲini a n'a ŋaniya o de y'an dɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye ala k'a n'a sara ɲinan hijiden min bɛ wuli an fɛ ka taa burukina faso an ye minnu tɔgɔ sɛbɛn olu tun bɛ an ka formation kɛ yan bi ala sɔnna a nɔgɔyara ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye vraiment an se ka min fɔ an ɲɛna ko la o de ye nin ye bon hiji ko lo an tɛ se k'u y'a faamuya eh, baara sira kan mais kuma ɲɛfɔ kɔnɔ u y'a faamu parce que an y'o bila o ye taafe nin siri k'o bila k'alikaba munumunu siɲɛ wolonwula ka safa marwa fana boli an y'o fana ɲɛf'u ɲɛna o kɛcogo a n'an bɛna don alikaba kɔnɔ an ye min sɔrɔ kuma na a b'a kalama k'a fɔ ala kira ko ne sera kira ye adamaden ka alikaba yeko fɔlɔ n'i ye dugawu min kɛ ala b'a minɛ donc an y'o plan fana f'u ɲɛna o bɛ kɛ cogo min an y'o fana f'u ɲɛna ka ɲin'u fɛ n'an ɲɛ da alikaba kan dugawu min ka teli sani i bɛ dugawu tɔ furakɛ wale ala n b'a ɲini i fɛ bi kɔfɛ ni n ye fɛn fɛn deli i fɛ i ka n jaabi a la a fɔ cogo ka ca mais ala sɔnna an b'o plan d'u ma n'u ɲɛna ka dɔ ka duwawu kɛ duwawu tɔ min b'u fɛ sa u bɛ se k'o fara a kan duwawu ka ca donc an ka sira kɔni kan haramu siri cogoya a n'a ta cogoya a ta yɔrɔ la kuma minnu bɛ k'a la alikaba munumunu ni an taara madinɛ an taara eh, mina an taara arafa kuma minnu b'a ko kɔnɔ an b'o bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna an kɔni fɛ mɛnni kɔnɔ y'a faamuya mais komi pratique fana ye ko wɛrɛ ye mais pratique na n'a ma kɛ mɔgɔ min tun na an bɛna a bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que question bɛ d'u ma u b'a jaabi ni question dɔ bɛ min fɛ i b'o ɲininkali kɛ o jaabi bɛ d'i ma donc an y'o kɛcogo bɛɛ fɔ u ye inchallah t'a la hijiden hakɛ min b'an bolo a ka ca a man ca voilà kɔmi visa kuma bɛ dɔ bɛna dɔ sɔrɔ a bɛ fara a kan an tɛ se ka ko nin da nin de fɔlɔ o tuma n'ala kɛ ni dɔ nana sɔrɔ ka fara a kan an bɛna sɔrɔ k'a da fɔ o tuma ɔ ni dɔ ma sɔrɔ ka fara ka fara n'ala sɔnna a ma min sɔrɔ an bɛn'o da fɔ ni ala jɛna n'a ye a kɔni man ca mɔgɔ min sɔrɔ a cayara mais mɔgɔ min bɛ taa la a man ca quota dɔgɔya kosɛbɛ bon ɲinan hiji wari burkina faso miliyɔn saba waa kɔnɔntɔn ani kɛmɛ naani voilà trois millions 47 mille mais anw fɛ burkina dumuni sɔngɔ o tɛ hiji wari la passeport sɔngɔ o tɛ hiji wari la pikiri sɔngɔ o tɛ hiji wari la saga sɔngɔ fana o t'a la voilà an ka hiji wari la burkina faso ninnu si t'a la nin de tun ye kunnafoli ye min labɛnna kunnafoli ɲɛmaayasoba fɛ sirifila 24 sanfɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ ko aw ni lamɛn ko ɲuman ala k'an bɛn tuma wɛrɛ